1955 motero kuti pamene akusankhidwa kukhala papa ali ndi zaka 69 bambo ake a papa leo 14 wasankha dzina lakuti iye akhala leo 14 bambo ake wa papa leo 14 anachokera ku Faransa ndipo anali wolankhula Chifrenchi ndipo dzina lawo anali a Louis Marius Prevost ndipo mayi awo a Papa Leo 14 anali achitaliyana. ndipo dzina lawo anali a Mildred Martinez. Bambo a Papa Leo 14 anali kugwira ntchito ku army ndipo makamaka aja amene amagwira m'nyanja m'madzi ndipo anamenya nawo nkhondo yachiwiri world war 2 ndiponso anagwiranso ntchito ngati woyendetsa sukulu a papa leo 14 analowa chipani cha ma augustinians ndipo anakachita maphunziro awo a seminary yaing'ono ya Augustine mchaka cha 1973 kumeneko anakatenga bachelors degree in science and mathematics kenaka a papa leo 14 ana te anachita ma, malumbiro awo oyamba mu chipani cha ma Augustinians mu September 1978 ndipo malumbiro awo otsiriza anachita mu August 1981 Kutsatira apo, anapanga digiri yawo ya Masters Degree ku Catholic Theological Union ku Chicago. Unsembe. Papa Leo 14 amene maminitsi apitawo anali Cardinal

Ndipo kuja anaphunzira Canon Law, za malamulo atadzozedwa unsembe 1984 ndipo kenaka mu 1987 anakhala Doctor wa Canon Law, kuchokera ku Pontifical College of St. Thomas Aquinas ku Roma. Papa Leo 14 anatumizidwa ku Peru ngati missionary m'chaka cha 1985. ndipo mu chaka cha 1988 papa leo 14 nthawi zonse wa mchipani cha ma augustinian anathandizira kuphunzitsa ku seminary Amaphunzitsa Canon Law ku seminary ya dayosizi uko ku Peru. Kenaka episkopi wa kumeneko anamusankha kukhala mlangizi wake ma college of consultors amatero

ndipo pa 8 march 1999 anatenga udindo wake ngati provincial wa ma augustinians ma augustinians awa ndi chipani chimene chimatsatira augustino woyera wa ku hippo Ndipo kupitirira yapo, mu 2001, Papa Leo 14 yu, amene ali Robert Prevost, anasankhidwa kukhala wamkulu woyang'anira chipani chonse cha ma Augustinians. 2001 ndipo anakhala zaka sikisi akulamulira. Kenaka atamaliza anazasankhidwanso kachiwiri kukhalanso wamkulu woyang'anira ma Augustinians. Pa 3 November 2014, Papa Francis malemu anamusankha Robert Prevost ngati okayang'anira diocese kumene kunalibe bishopi ya ku Chiclayo. kenaka anamuzoza anazozedwa komweko kukhala episkopi wa diocese ya chiclayo ndipo pa 12 december 2014 ku st mary's cathedral

Prevost anasankhidwa kukhala mugulu la ofesi limene limayang'anira ansembe ku Roma ndipo

maka udindo uja wa ofesi yoyang'anira ma bishopi. Ndipo pa 6 February 2025, Papa Francisco anamukweza Prevost, amene lero ndi Papa Leo 14, kukhala Cardinal ndipo dayosizi poti makadinozi amakhala ndi madayosizi dayosizi imene ama a- anampasa ngati dzina chabe inali diocese of Albano Mbiri ikunena kuti Prevost anthu amamuganizira ndithu kuti atha kukhala kandideti wa papa, Papa Francisco atamwalira. Chifukwa cha experience yake komanso kagwiridwe kake ka ntchito makamaka ku ofesi ija yoyang'anira mabishopi. Ndipo Papa eh, Leo 14 amene

Tikumfunira moyo wamphamvu, wadzozedwa adakali mnyamata ndithu, zaka 69, ayi sikuti ndi munthu okalamba kwambiri. Tikumfunira moyo wathanzi, tikumfunira moyo wamphamvu, tiku.